ndị be anyị ndewo reason m ji wee na-e make this video is that maka Reverend Fada Ejike Mbaka bụ onye nke pụta nọ na-a condemn Biafra agitation m ga-asụ Igbo ka ife m chọrọ ikwu ya wee baa anyị ntị this our brother reverend fada ejike mbaka bụ onye nke pụtanụ na-a condemn biafra agitation time without number ma m ife bụ iwe ya ọ Ejike Mbaka bụ onye pụtanụ kọndemụọ Goodluck Jonathan during election na Goodluck bụ bad luck to Nigeria that Goodluck Jonathan is a bad luck to Nigeria kịta gịnị mechezi mee enwere any sign gosi that Muhammadu Buhari the president of Nigeria enwere any sign gosi na ọ god sent ka ọ bụ gwa m ofu ihe gosi na muhammadu buhari bụ god sent to nigeria some of you any one of you still doubting that mbaka is a politician is making a very big mistake mbaka is a politician This was how he killed the political career of Ọhakim. ofu ọnụ ahụ ofu ọnụ o ji kwu na ọhakim ti fada ife ofu ọnụ a ka o jikwa wee kwu na ọhakim etikwazi fada ihe kezi nke anyị ga-enwe ke nke a ga-eso eso kịta o burukwanụ ya o burukwanụ ya bata na Biafra agitation anyị ada akpọ Mbaka anyị ada ayọ Mbaka ya biko anyị sọpọtụọ Biafra anyị ada agwa sọpọtụọ what we are doing anyị ada agwa ya sọpọtụọ Biafra agitation Mbaka nọlọ onwe stay on your own we are fighting fighting to be free. Our people are being our people are being killed every day by day, and Baka has have refused to speak. Fulani herdsmen na-egbusisi ụmụ nwanne anyị every day by day na our villages dị iche iche. Just yesterday in Isi Gate na Umuahia, egburu they are killing our people here and there, and Tumbaka ada afụ ya ọ pụta ọ sị gị property property in the, in the, in the north property ọ ka ndụ mmadụ between property and our life kezi nke ke nke ka dị important ife m chọ ịgwa mbaka bụ anyị ada ayọ gị sọpọtụa Biafra agitation

Hausa Fulani people don't love you. Ha na-egbusisi our people every day. Since Buhari that you claim to be Messiah came to power, our people has been they have been killing our people time without number. Every day ha na-egbu our people. Nya ka somebody nwere ọnụ na-asị na na na ndị na-agitate for Biafra

kee ife mee gị a man of god what makes you a man of god is standing by the truth ọ bụrọ ịpụta ị na-akọ ị na-akọ ị na-akọ ka ife na-agba ka ụzọ ụzọ ụzọ ụzọ 9th mile enwere ekwubugo m ya enwere onye na-ayọ gị sọpọtụọ biafra agitation fulani herdsmen na-egbu ndị mmadụ n'enugu steeti ebe ngịwa n'onwe gị bụ fada bụ priest there Fulani herdsmen na-egbu ndị mmadụ everyday ị pụtabela one day condemn condemn the killings of your people ị nọ ebe a na-ekwu okwu property who is talking about property the Jews nwere property all over the all over the world

anyị pụọ na their land enwebere ofu mkpụrụ onye eme arrest about it kama ofu mkpụrụ onye enwebere any, any one, one single person eme eme arrest ịpụta na-asị na-asị na-asị na ndị na-agitate for biafra bụ bụ bụ bụ ndị agụụ na-agụ na- bụ bụ bụ ndị na-enwere aka ọrụ

cause of uh, uh, uh, the problem in Nigeria otu a ka i si wee gbuo political career ọhakim prọfesi niile ị na-ebu onwere nke bụ eziokwu ka ma ofu mkpụrụ onweghị nke bụ eziokwu ịkọ nke a tata ịkọ nke echi you are not consistent before na ikwesịgo ka ifere onwe gị na-eme gị ikwesịgo ka ifere onwe gị na-eme gị Mbaka I'm talking to you ikwesịgo ka if- o kwesịgo ka ifere onwe gị na-eme gị because na ikwesị imechi ọnụ because o nwere ihe niile i kwuru ịfọsụrụ ịpụta na 2015 kwuo jee chekie your past record chekie i- ife niile i kwuru ka ịfụ na ha ncha niile bụ asị asị

gụbafa ihe a niile chị naijiria ha ncha niile bụsi zusiri ego naijiria zukposi ego naijiria ịpụta kọndemụ ọbịa Goodluck kọndemụọ Goodluck turiko kwuo na Goodluck bụ bad luck to naijiria yet after ka ị kọndemsịa Goodluck gịnị mechazi mee gịnị mechazi mee since buhari batara in power kee ezigbo ife kee ezigbo ife ndị igbo benefit go n'ebe ọ nọ ga-eme ka anyị hapụ ịna-ekwu ka anyị nwere onwe anyị kee ezigbo ife kee ezigbo ife Buhari megolo anyị na-abụrọ ịna-egbusisi our people everyday gbuo our people na-egbusisi our people here and there na-egbusisi anyị anyị pụta we are agitating for Biafra we want to be free from this zoological republic we want to be on our own we are not asking for anybody's territory we we are asking to have control over our land ụmụ anyị gụsị akwụkwọ ha enweta ọrụ ọ bụla ị pụta ị- ị- ị- ị na-asị na those people na-agitate for biafra n- bụ- bụ bụ ndị na-amarọ ife

for those of you na-asị that na nwere onye ete na na mbaka bụ onye ete mmanụ mụnwa nụnwa as well etekwu m mmanụ nwere onye na-etele mmanụ etele m enu akụ etele m ude akị etekwu m mmanụ onye ọbụla baptism onye ọbụla eme baptism onye ọbụla eme baptism bụ priest ka ọ bụ ụkọchukwu ka ọ bụ otu a nọ na abụ m ụkọchukwu sọsị vejọ na adị m eyi uwe white ife melu gị man of god bụ ịkwụdosi ike n'eziokwu speak the truth always that what makes you a man of God ị fụ ebe eziokwu dị kwuo na ife dị njọ dị njọ na ife na ife dị njọ dị njọ condemn evil ọ bụla ị pụta since since since 2015 i- ka Nigeria si na turn upside down ka e si na target the Biafran people since Muhammad Buhari came to power since ya nwa ọnụ gị pịchi i kwerọ ekwu okwu lukwa tata ọ bụ na Biafra agitation ka ị bịa na-ekwu okwu o nwe ihe a na-ayọ gị biko gị supportuo Biafra since eli mgbe ka m ji wee na-eche e, eche ka ị pụta condemnụa Fulani herdsmen na-egbusisi ndị be anyị everyday condemnụa the killings of unarmed Biafran protesters on several on several occasions kee kee kee kee o nwere alụ anyị commit o nwe ife anyị mee na anyị na-asị ka anyị nwere onwe anyị n'aka ndị Nigeria na-afụrọ anyị n'anya n'aka ndị igbo na-afụrọ onwe anyị ndị igbo ndị igbo n'aka Nigeria na-afụrọ anyị n'anya na-egbusisi anyị every day by day o nwe ife anyị mere na anyị na-agitate for biafra under the ambit of the law anyị ebu egbe ka anyị na-egbusisi ndị mmadụ are we violence of course we are not violence we are not violent but they are killing us yet you have ị nweghị ike ịpụta condemn what is evil we are agitating for biafra because we are not safe in nigeria we are not safe in nigeria that's why we are agitating for biafra we want to have our freedom

because they hate us so much nee ka military presence si ju ebe niile from here to here ị nweta army checking point from here to here ị nweta army checking point ka as if to say na ebe a bụ Sambisa forest ndị army nigeria ndị army nigeria nigerian army nigerian police nigerian navy na north there na borno there ha na-aga ha fụ ndị boko haram ha eyipụ akwa fa na-agba ọsọ but ha gbadata na east ha gbadata na biafra land here ha gbadata na biafra land here ha na-agba onye ọbụla ha fụ ha na-egbusisi anyị every day by day boko haram ekwelọ fight no biafra biafra ipob na-ejilọ na-ejilọ na-eji anything ọbụla they have to nature just na-ademand for our freedom within the ambit of the within the the the, the, the guidance of the law then ha Nigerian military apụta na-agbagbusi na-agbagbusi anyị on daily basis ị sị anyị kwụsị na-ekwu maka Biafra why would gịnị kpatara ka ife mere na anyị ama agitate for Biafra we must agitate for Biafra Biafra must come under our watch under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu Mbaka stay off Biafra case I'm telling you hapụ Biafra aka the issue of Biafra is bigger than you if you stand on our way Mbaka you'll be crushed because na it doesn't matter who you are onye ọbụla ọ sọ gị bụrụ otu a ka ị si wee na-edeceive our people every day by day na-edeceive our people ị pụta tata ị kọọ nke a ị pụta echi ị kọọ ọzọ speaking with both sides of your mouth

Our people are being killed every day. That is why we want Biafra to come. Anyị chọ idozi ana be anyị ọ maa mma dịka nke ndị ọcha. Kee mgbe ị ga-agbakatalụ ndị Hausa bọyị Mbaka ike agwụ gị. na-eplizi ndị na-achọhọ gị na-achọ ka ị plizie ndị na-achọhọ ndị na-alaikilọ gị ndị na-achọhọ gị at all at all ha achọghị iji ntị nụ na ị na-eme exist ha achọghị iji ntị nụ na ị na-eme exist ndị anwa ka ị na-eplizi ka ị plizisiri ya gịnị mee ka ị sọpọtụsịa Muhammadu Buhari na 2019 gịnị mee ka ị sọpọtụsịrị ya ọ na-egbusisi ndị nke gị ọ na-egbusisi ndị biafrans the igbos ọ na-egbusisi fa mbaka ị pụtabelọ condemn ya for that for you there is nothing wrong with that just yesterday na isi gate ụmụahịa our people are being killed they killed our people yesterday night ị gaghị afụ nke a kwuo okwu na ya ị gaghị afụ nke a condemn ya nọọ condemn biafra agitation hapụ biafra aka inwe chukwu ga-adakwasị gị mba ka I'm telling you the honest truth if you keep on going this way the lot of God will descend upon you because biafra is a divine cause biafra is a divine project if you stand on our way chukwu abịama will crush you it doesn't matter who you are it's better you keep off from Biafra agitation. We are not begging for you to speak. Biafra is capable of speaking for themselves. ana m agwa gị ya hapụ biafra aka hapụ biafra aka or iwe Chukwu ga-adakwasị gị mbaka iwe Chukwu ga-adakwasị gị ma ọ bụrụ na ị hapụlọ ọ bụrụ na i- i- i chegharịlọ nabata biafra na ndụ gị enwenọtala ife i melụ nwa agbata obi gị n'ụwa ka ọ kpọọ gị nna ife ọ sọ gị mee ya n'ụwa ọ ga-akpọ gị nna hausa fulani people they don't like you they don't love you jee chekie ife niile ndị niile mesị one Nigeria jee chekie ha ncha niile chekie rekọdụ ndị niile- ndị igbo niile sọpọtụ one Nigeria ebee ka ha nọ tata enweghị ndị ka commit alụ enweghị ndị ka aghasa obodo a ka n- o nweghị ndị chọrọ ka a ghasa obodo a ka ndị hausa ọ hanwa na-aghasa ọ hanwa bido na mgbe mbụ na-aghasa obodo a one Nigeria one Nigeria the blood of Igbos ọbala ndị Igbo the blood of our people ka e ji wee wube one Nigeria ọ ọbala ndị be anyị a na-egbusisi our people a na-egbusisi every day blood ndị Igbo ka e ji wee wube one Nigeria i nwee the mind na-akọ iyo nọ sị na ị bụ man of God all of us are men of God they are sons and daughters of Chukwu Abịama jee chekie our Pentikọst iji nụba IPOB ọ bụrụ na aka Chukwu adịrọ na what we are doing ọ bụrụ na aka Chukwu adịrọ n'ife anyị na-eme anyị ama anọ level anyị nọ kịta ọ because na enigwe edego kwuo na anyị ga-enwe Biafra enigwe zitere IPOB ịzọpụta ndị Igbo ịzọpụta the Biafrans from slavery in Nigeria because

otego a mabalụ ndị be anyị bi n'ugwu awụsa ọkwa sị ha alụzina ụnọ n'ugwu awụsa na ugwu awụsa abụrọ be ha na ebe fa abụrọ ebe a ọ nya ka ha pụta mbọsị a kwuo na ha edobere ndị be anyị first October iji wee si be ha wee na ọ bụ na ha na ha ga-confiscate property fa niile gbusisie fa na ọ bụ na fa jụ na fa ama ana

mbaka ọ bụrụ na ị stọpụrọ ọ bụrụ na ị lapụrọ biafra aka ọ bụrụ na iji ọsụrụ ji nwayọọ kwake ya tinye onwe gị tinye onwe gị na bottle iwe chukwu ga-adakwasị gị ma ọ bụrụ na ị stọpụrọ ikwujọ biafra enweghị nwaanyị enweghị mmadụ nwaanyị mụrụ enweghị onye nwaanyị mụrụ mmadụ dị ndụ nwaanyị mụrụ ga-stop the coming of Biafra agago m through your record niile gaa prophecies gị niile gaa ife niile since mgbe ị na-emebe ọfụma mgbe ị na-emebe ọfụma bụ mgbe ị na-epray because onye ọbụla a mụrụ n'ụwa nwee gift chukwu nyere ya mgbe ị na-emebe ọfụma ị na-epraise god na-agụ egwu chineke people na-ege gị ntị since ị dabble ba into politics since i bido baa politics ka mmụọ chukwu pụ gị n'ime because you are a politician mbaka as a man of god ị bụ a na-azọ ọchịchị n'obodo ife man of God kwesịrị na-eme bụ ọ nọrọ na-ekpe ekpere sị Chukwu nye nye obodo dị otu a ezigbo onye ndu ka Chukwu wepụta onye ndu ọ bụla ị pụta ị saịdịa mmadụ ị saịdịa mmadụ ọ pụtago na ị bụ politician na onye a ka ị chọ whether ma Chukwu ọ chọrọ onye a ma ọ chọrọ na onye a ka ị chọ is that means you're a politician you are a politician Mbaka stay off biafra case m na-agwa gị ya kịta hapụ biafra aka otu a ka i si wee kọtọọ Ohakim gbuo political career Ohakim gbuo ya gosi ihe niile na Ohakim tiri fada ife o tiri fada ife ofu ọnụ anwa i ji gụ na Ohakim tiri fada ife ka i jikwa gụ na Ohakim etikwazi fada ife kee nke anyị ga-ewe who is fooling who mbaka who is fooling who prophecy i buru last year i kwuru na na na ụzụ akwa ga-ada na Aso Rock e nwere ụzụ akwa dị na Aso Rock na-abụrọ na ya na-egbusisi our people ebe everyday ji nwayọ kwanyere onwe gị ugwu mbaka stay on your own we are not asking for your support we are not asking for your support for those of you saying that we should not judge that we should not judge mbaka judge Goodluck first why not leave god to judge Goodluck gịnị kpata na ọ- ọ- ọ- ọ hapụrọ chukwu ka ọ- ọ jọjia Goodluck ọ jọjiba mmadụ ha na-ajọji mmadụ ị sị m ajọjina ya o mee ife dị njọ a ga-ajọji ya

na ife m ji na ife reason m ji na-emeki this video this morning bụ maka ezigbo iwe na-ewe m agụgo m nonsense ọ kọ na London agụgo m nonsense ọ kọ gụọ ya front and back fụ na ọ nkwueri ka ọ na-eme agụgo m ya enwerọ any sense m pick from ife niile ọ kọrọ there enwerọ any sense m pick there rather than address the main issue

And so shall it continue to be until Biafra is restored. gwa m ofu wa- ngị- gwa m ofu ngị nwa na-anwụ ọchị nkịta gwa m ofu mkpụrụ ife gosi na Muhammadu Buhari bụ God sent ka chukwu sendịrị ya gbusisie ndị igbo chukwu o sendịrị ya gbusisie ndị igbo niile chukwu esendịrị ya gbusisie ndị biafrans niile gwa m ofu mkpụrụ wansị gwa m ofu mkpụrụ ife melụ m- m- gosiri na mba na na na na buhari bụ God sent ọkwa otu o si na-egbusisi ndị be anyị here and there ka o si wee go- go- ọ ya nwa mere ya God sent gwa m ofu mkpụrụ ife mere ya a messiah gwa m ofu mkpụrụ ife merụ buhari a messiah stay off biafra case agwabugo m gị ya i've said this time without number mbaka hapụ biafra aka ka biafra hapụ gị fulani herdsmen gbukata na-egbu ndị be anyị na-egbukwa up till tomorrow emepazina ụzọ a ka ife ọkụ Fulani herdsmen na-egbusisi ndị be anyị everyday na-egbusisi our people Mbaka pụtabelo since ya condemn wa- condemn wa Maham- Muhammadu Buhari for killing our people for no just cause na heavy military presence julu ebe niile ke ife ndị Igbo mere na Naịjirịa ha ji wee ndị Hausa na ndị Yoruba ji wee nwee this hatred on us

reason m ji wee na-agwa gị ihe a bụ ka iwe chukwu hapụ ịdakwasa gị if you continue to speak against Biafra then the wrath of God will visit you agwagwo ya we are not begging for your support we are not begging for you to support Biafra agitation leave biafra alone mbaka leave biafra alone other people na-eme protest all over the world a na-eme protest all over the world in a civilized countries a na-eme protest a na-eme rally people na-eme rally police na-protest fa here anyị na-eme rally here na-protest about the injustice being meted on us the biafrans anyị na-protest about how, uh, how we are being targeted by zoo army and police they will gun us down then M- mbaka pụta ọ- ọ na-akọ eri stay off biafra case hapụ biafra aka hapụ nnamdị kanụ aka Nnamdị Kanụ bụ onye Chukwu si n'elu igwe wee sendịala anyị nya liberate the people of Biafra Chukwu si n'elu igwe Chukwu abịama Chukwu okike nekwasịrị netụrụ anya n'ụwa wee fụ afụfụ ndị nke ya na-ata wee fụ mkpagbu a na-akpagbu ndị ndị ndị be anyị o wee wepụtara anyị mmadụ dịka Nnamdi Kanu wee sị ya bịa zọpụta anyị ya ka somebody dịka somebody bụ Mbaka Mohammed Mbaka pụta na condemn Mbaka ke Chukwu ị na-ekpelụ kedu Chukwu nke ị na-ekpelụ Mbaka ọkwa Chukwu Chukwu bi n'eluigwe Chukwu abịama ọkwa nyawa ka ị na-ekpelụ o do m anya na ọ bụlọ Chukwu abịama ka ị na ọ bụlọ Chukwu ka ị na-efe because ọ bụrụ na Chukwu ka ị na-efe ị ga na condemn evil ị ga na-acondemn evil ị fụ ife dị njọ i kwuo na ọ dị njọ ị fụ ihe dị njọ dị mma i kwuo na ọ dị mma otu e si egbusisi ndị Igbo everyday ọ dịghị mma o nwere ife anyị mere gịnị ka anyị mere ndị Hausa ndị police ndị ndị zoo army na police na-agbagbusi anyị everyday ke ife anyị mere ha anyị atabiri ome ji ha what is what what have we done to these people every day by day i welu flag biafra tii na moto gị ma na keke gị ha fụ gị ha gbaba gị egbe yet you see nothing wrong in that we are not asking for anybody's territory

leave biafra alone leave biafra alone leave biafra alone i'm warning you ama m reason ji na-agwa gị jee cheki efe niile gba biafra mgba ha ncha niile welsia 6 feet ị na ha arịpụta obere obere if you stand on na way if you stand on the way of Biafra Mbaka you will be clutch I assure you

Chukwu Abiama is the one that declare. He is the one that will restore Biafra for us. If you stand on the way, you will be crushed, Mbaka. Leave Biafra alone. Hapụ Biafra aka maka Biafra ga-analịlị. Anyị na ndị Hausa Fulani abụlọ ofu. Anyị na fa ada ekpele ofu chi. Anyị na fa ada eyi ofu ụdị akwa. Anyị ada eri ofu ụdị nni.

obeying God's command. Chukwu Abiyama have Chukwu Abiyama said that we must leave Nigeria and that will happen. Afụnubelọ m onye amụma pụta na Bible condemn ndị nke ya. Afụnubelọ m onye amụma pụta na condemn condemn his people. Rather ọ na-ekwu okwu ọma n'isi ndị ya. but every day by day ị lalụsịa ụla pụta ị na-akọgheri na condemn Biafra agitation enwebelọ onye m fụ nọ na onwebere onye onwebe agụtanubelọ m na Bible ebe a man of God pụtara na condemn his people Ndị anyị na fa nọ na one country bụ ndị na-amalọ Chukwu, ndị ji ọbara ata atụ, vampires. These are the people you are asking us to live in one country with, with vampires. Those of them, tho- those that do not value life. Ndị na-amalọ the value of life. Ndị a ka ị chọrọ na- ka anyị na fa nọ na one country. Ndị na- na- na- na-ejilọ ndụ mmadụ kpọrọ ndị ndị value ndụ atụrụ karịa ndụ ndụ mmadụ. jee na our various villages dị iche iche gaa na village anyị dị iche iche ka ị fụ ife damages ndị Fulani herdsmen na cause ebe a na-emebisi ife a kọ n'ugbo i kwuo okwu ma ọ baa mba na ife na-emebisi ife a kọ n'ugbo they will kill you yet you see nothing wrong on that Mbaka be careful be careful ndị boko haram na-atụ bọmbụ na north ndị fulani herdsmen na-egbusisi ndị mmadụ ndị northern elders pụtara na support fa afụnubelọ mụ mbọsị northern politicians or northern elders pụtara publicly condemn wa fulani herdsmen condemn wa boko haram but we ipob ụmụ Chukwu nọ

kee ihe biafra mee gị kee ife ipob mee gị mbaka kee ife biafra mee gị ọ maka ndị ka na-edeceive because as for me ị gaghị edeceive m ị gaghị edeceive m i love mbaka so much but even now what i cannot stand is mbaka ịstandị ịstandị against Biafra or stand against the truth because if you stand against Biafra you stand against the truth because Biafra remains the truth if you condemn Biafra it then means you condemn the truth because Biafra is the truth Biafra is based on truth ị pụta condemn wa biafra agitation ị ma na aka gị adịrọ ọcha ị ma na onye ọjọọ ka ị bụ only an evil man only an evil man can condemn biafra agitation no reasonable human being on this earth no god fearing human being on this earth will condemn biafra agitation if you condemn biafra agitation it then means you have evil, evil spirit in you

since m fụrụ rubbish ị kọgheri akọgheri a maka biafra ndị niile ị kwuburu mgbe a just gba gị nkịtị wee vuo ya sị na ọ man of god ne- ne- ne- nefere anya na ọ man of god mana as time go every day by day as time goes on ị- ị ị na vomit shit n'ọnụ hapụ biafra aka anyị ada ayọ gị ka ị supportụ biafra struggle mbaka ekwugo m ya here time without number stay on your own Biafra ga-abịa n'ilu gị it doesn't matter how much Muhammadu Buhari give you maka ama m na ego ka e na-enye gị ego na power ka ị na-achọ ego ka e na-enye gị ị ji wee na-akọgheri anyị na-akọgheri ọ bụrụ na eburu ego ka a na-enye gị mana ị malọ chukwu yesterday just yesterday n'abalị egbusisi ndị be anyị n'isi gate na na umuahia before now enwere nimbo massacre egbusisi our people fulani herdsmen gbusisi our they nearly wiped off the the the the the, the entire village they nearly wiped off the entire village yet ị condemn belị ya the level of killings enwego eh, since muhammad buhari eh, eh, take over as the as the president of the zoo our people are being killed every day yet you see nothing nothing wrong with that then anyị nwa bụ ụmụ chukwu pụtazịa na-ekwu na anyị ga-enwere onwe anyị ọkwa bible kwuo sị

the same otu i si ekpere ndị ọzọ ekpere ị pụta ị na-ekpere ndị mmadụ ekpere ka ha nwere onwe ha n'aka ndị ajọ mmụọ otu a ka ụmụ biafra si chọọ inwere onwe fa n'aka ajọ mmụọ bụ naijiria because nigeria remains an evil spirit we want to be free from ev- this evil forest called nigeria ife na ọchịchịrị enwerọ mmekọ ife na ọchịchị enwelọ mmekọ ife na ọchịchị enwelọ mmekọ anyị nwa bụ ụmụ ife the biafrans bụ ụmụ ife we represent we represent god's presence we represent god anyị bụ ụmụ ife so anyị nwa na ọchịchị bụ naijiria nọkọ it's high time it's either you support it's either you support biafra if you it's either you support the movement to